ama m na ọ bụrọ mụnwa ga-ekwu nke ị ga-anụ mana mụnwa ga-ekwuru ọnụ m ị ma na ndị be anyị kwuru okwu wee sị na ọ bụrụ na afụ na ekwu na ọ na-egbu okenye mana ekwuo ma anụ na-egbu nwatakịrị ị pụta ị na-azara anyị eze ndị Igbo na Abuja eze ndị Igbo na Legọs eze ndị Igbo n'obodo oyibo eze ndị Igbo n'obodo dị iche iche ị na-azara anyị ya ma o ruzie n'ife a ga-eji ya bụ eze ahụ ichikọnyọrọ eze ahụ ichikọnyọrọ o ruzie n'ihe a ga-eji wee mee ife a chọọ gị a ma afụ gị i mee ka a ga-asị na ịda aba n'ịntanetị na ịda anụ ife a na-achọ na ịda anụ ife a na-adanụ okenye amaghị egwu ana bụkwa na aghụghọ ọkwa na ụmụ ihe ndị a na-eme ngị nwa chiri eze ndị igbo na Lagos ma ọ bụ eze ndị igbo na Abuja ma ọ bụ eze ndị igbo na obodo dị iche iche ma obodo oyibo ngị nwa chikọnyere eze ndị a niile ọkwa na ụmụ ihe ndị a na-eme ọ bụrụ na anyị afụlọ gị doo anyị anya na ife ị wụ eze ndị igbo eze ndị igbo ọ bụla eze ndị igbo ife ị wụ confirm eze ndị anwụrụ o ruo na na omume n'ọnọdụ ọhamadike ndị igbo nọ ndị mgbago ugwu na-ele gị anya ka i mee something na ya mana o nwerọ nke ha na-afụ ha ihe ị na-eme ndị yoruba na-enekwu gị anya gị nwa bụ eze ndị igbo ka i mee something gbasara ọnọdụ a nwanne anyị nwoke bụ ọhamadike ndị igbo nọ kemgbe e kpesịrị ikpe a na-agwa gị na o nwerọzi ikpe a na-ekpe ya na aka ya dị ọcha na o nwerọ na o nwerọ ntụpọ ọbụna a fụrụ gị nwa bụ eze ndị igbo ka nọrọ ebe ị nọ bụrụ eze gị ahụ nọdụ ya na n'elu mee ntị kụọ ntị gbaa gbaa ka a ga-asị na ị nụrọ ife a na-afịọ ka a ga-asị na ị nụrọ ife a na-adanụ just because of ihe ị ga-ebenefit ifere mezie gị gị nwa chiri eze ndị igbo na abuja eze ndị igbo na legọs eze ndị igbo na obodo oyibo eze ndị igbo obodo ọfụrụ ya bụrụ a sị gị ifere mezie gị ifere mezie gị na ndị mgbago ugwu ị na-asị na fa amarọ ife ma ndị ofe mmanụ ahụ nwanne ọ ha na-agbataziri ọsọ enyemaka ha etikwana date o a sịkwa na ọ on 20 ka ọ ga-adị wee mee 20 ọktoba na ha nwa ndị ga-anọ na Abuja live and direct gụnwa na onwe gị chiri eze nke a chie eze nke ọzọ kere ife ị na-eme ị ka fọchiri ntị ị nụbeghị ị nụbeghị the news ị nụbeghị the news abi orubo mgbe ị ga-akpọ ndị ahụ niile i chi i chiri eze orubo mgbe ị ga-akpọrọ ha bịawa nyawụ abuja mara na nyawụ ife erugo na omume ka e jee nyabụ abuja afụ ka a fụ na nyabụ ofu mkpụrụ akwụ a na-achọ ifunalụ anyị n'ọkụ na nyabụ akwụ efunarịrọ gịnwa na onwe gị ka nọ ebe afụ with your power niile with authority gị niile with contact gị niile afụ nwanne with ọnụ ahụ na-eru gị n'okwu niile ahụ with eze niile ahụ ichikọnyọrọ ị nọdụrụ ya na mee ntị ka a ga-asị na ị na-aba n'ịntanetị ị marọzi ife ekwe na-akụ na nke ikpeazụ abi ị mara ife ekwe na-akụ ị chọrọ ife mma agwa ka i si n'ọnụ ọnụ nke o si wee pụta lapịa na mmiri ga-achọ ojiji onye jere ọrụ ị fụrụ mmiri mmiri ya achọjọcha onye jere ọrụ ọkwụkwọ ka ọla m n'ọnụ tupu na e buru chọba nwa nke mmadụ ọkwa influence of alcohol aṅụọna m dede wee na-agwa gị ife a ya gazikwaalụ gị